Malawi Agribees Podcasts. ine ndi john kisewe ndikulandireni ku malawi agribees podcast ndi podcast imene timakambirana nkhani zokhudza ulimi komanso business ya ulimi agriculture and agribusiness koma lero ndikufuna titokwere m'boma la salima kumeneku ndikufuna ticheze ndi mmodzi mwa achinyamata muno m'malawi amene akuchita ulimi osiyanasiyana amene ndakulandirani zikomo kwambiri okay ine dzina langa ndi uh, daud kaisi uh, pa facebook kwambiri ife a ulimi anthu mukangoti mbuzi ya munthu kapena kuti mkanga ndi anthu amadziwa kuti o oh, mukuyankhula za mbuzi ya munthu eh, chifukwa tsiku limene lolo ndina um, i came across one of the post mm. wina akuti ah, mbuzi ya munthu i was like what yeah. ayambana ah, chani anthu mbuzi ya munthu and i saw your response was positive yeah. so ndati ah okay fine yeah, so mbuzi uyuyu yeah. ndi goti yes mbuzi ndi goti professionally um, mapanga chani I'm a trained journalist Okay. ndinganena kuti ndinapita ku skulu ya eh, nthawi imene timati malawi polytechnic ili under university of malawi kumene ndinaphunzira za utolankhani utolankhaniwo sindinaupange kwambiri apart from kuti ndinakapanga nawo ngati internship ndimakumbukira ku uh, daily times Eh, nthawi imene ku daily times malawi news the Sunday times ndi weekend uh, the weekender isn't it? yes, the yes, weekender yes, yes.
so uh, i did uh, internship kumene kujako nditachokapo kanangokhala ngati kamwe kamwayi kanandigwera nde ndinapita kukapanga ngati internship inanso koma sono ku south africa ina ngati experience koyambirira kupita kunja chani koma ya ndinapita ku south africa kumene nakapanga nakapanga internship so ndinapanga internship it was supposed to be internship ya six months nde tinapanga six months tinalipo anthu atatu makumbukira mzanga winawake wa ku south africa wina wa ku lesotho actually tinali four wina wa ku botswana then wina wa ku malawi so tapanga internship then there was an opening kuti ah, akufuna communications uh, communications officer for the organization imene timagwirako ntchito so tonse four tinapanga apply and then i was a successful one nde ndinagwirako ntchito kumene kujako chaka choyamba chinatha uh, chachiwiri so mkatikati mwa ndime panali zinthu zinabe zimene zimakhala ngati kuti zimachitika komano ah, sizimandipasa chiyembekezo kwambiri so ndinena kuti nthawi imene ah, ndikugwira ntchito kumene kuja ndi koti kandalama mara akandipasa maranzi muja nde si ngati umakhalabe munthu woti wachoka kumalawi Yes. kuganizabe ndimaganizabe Makwacha. makwacha nde ndiona kuti ai komatu kandalama akaka nkambiri kumaona ndalama imene kugula bread ukayika mmakwacha kuti Eh, ndalama iyitu ndi yambiri komano koma pezeka kuti kumene kujako ah, basi mungotere mungotere mungotere kuona accommodation yani ndiye panali zinabe zoti ndi masomphenya anga ndi maganizidwe anga ndimaonabe kuti mm, komatu ntchito ye ilipodi ah, kantchito kaye ndikugwira koma ah, zikuoneka kuti tsogolo lake silikuoneka bwino bwino so mwachidule anyway it was, it was, uh, it was uh, a, a long battle i think within myself kuti aa ineyo ndibwerere kumudzi ndimakumbukira kuti one morning ndinadzuka mamawa kwambiri

kuno kusiya ntchito nde uzapanga chiyani ndinati "Ah, uzikatani kumpanje kuno eh, nde ndinati china chake ine ndoti izapezeka Ah, but ndikufeela ngati kunoko ah, zinthu sizikuyenda be mmene zichitikira mukumverayi ndi malawi agribiz podcast kenako ndinabwera nditabwera uh, kenako i started working in the oxfam so i've worked in the oxfam since uh, 19 august 2013 so i've worked with them as a media and communications coordinator for oxfam in malawi kenako mkatikati mwa ndime uh, malinga ndi magwiridwe a ntchito inena zoti ah, tagwirizirako kaye udindo wa communications uh, manager wa oxfam in southern africa so looking after four countries uh, then uh, kutachitikanso ma processes ena then it was opened up kuti anthu tipange apply so people internal and external applied uh, kenako eventually that job i was given kuti i'm the communications manager for oxfam in southern africa based in the Malawi office but responsible for media and communications ya kuno ku Malawi, ku Zambia, ku Mozambique, ku Zimbabwe, uh, but also in Angola and other countries where uh, Oxfam imatha imagwirako ntchito zosiyanasiyana komano kwambiri ndimakhala ku Malawi so U- udindo musauyankhule mouphweketsa iyayi mukuuyankhula ngati ka- ka udindo kochepa iyayi amene tikukambatu za munthu amene akuyang'anira ma- ah, m- maofesi Yeah. angapo m'maiko angapo yeah ndiye tingatere kuti yeah, Yeah. nkhani za media and communications like kuti zinthu timathamangathamanga nazo titere tigwire apa titere so uh, kwambiri kwambiri like eh, for oxfam in southern africa southern africa ndoti for media and communications ndoti akamaloza chala amati ah, tauzani akuluwo kuti atithandize pcd so i work with people there mukumverayi ndi malawi agribiz podcast pamene sindikumvetsetsa ndiponena kuti position iyoyo ndi position yayikulu mabenefit sitingamayankhule panopa koma position yokhayo aliyense amene akutsatira amene mwina amazitsata mmene ntchito zimayendera akudziwa zoona kuti mwafongo ah, sakucheza ndi munthu wamba now munthu oti ngini zina zikuyenda zikutheka koma ndikumapita kumunda kumapanga ulimi because ineyo ndimamudziwa daudi kuti ndi mulimi zoonadi bwanji mukufuna chani I think pali zinthu zingapo zimene zinandipangisa kuti mwina ndiyambe ulimi ndizitchula motere choyambirira ndi choti eh, kantchito kamene timagwiraka ndiye ndoti sinanga umati ulandirako kandalama kaja mwezi ukatha ndiye wanyamuka kupita ngati mumakonda kutchula kwambiri kumene wapita mu chipiku cha mchilambula chichi Yes, yes, mu area four. eh, mu area four muja ndoti unyamuka mmene mujamo ndoti ukankha katirole kuti sinanga ana kunyumba aka- Eh, akalandeze. akathamangire, mm.
Eh, hey. so Ndapeza kuti ndikafika mmene mujamo ndoti tolatola kutola apa kutola apa kutola apa kupita pa tiru paja kupeza kuti ah, kabiru ndithu kukwera bwinobwino komano nthawi ina yake mmene ikufamba conversation kuti forex m'Malawi muno kusowa siinayambe ndikale Sapa, eh. it began hitting me kuti eh, forex ndiye so ndimadzifunsa ndati okay ine ndimagwira ntchito kubungwe lakunja limene lili Oxfam ndiye kuti chimatanthauza nchoti ka ndalama kanga kamene ndimalandira ndoti kakuchokera kunja ngati imabwera forex eni ayitembenuza mukwacha ine ndoti ndikulandira kwacha so ndalama ija ndayilandira moti ndalama ija ipange benefit kwambiri ine ndi malawi ndikuitenganso ndalama ija ndikupita nayo ku chipiku kukagula cornflakes kukagula mkaka kukagula chani kukagula kani ma packed sausage zonse zija zaku south africa ikubwereranso ku South Africa. so zikutanthauza Kunja. kuti ndalama ija inabwera kumalawi kunoko yazangonena halo yonse Imabwerera. yanyamuka yapita yes so that abwana was uh, kind of like hitting me kuti ah, something needs to be done that's number one in summary Malawi Agribiz Podcast.
number two malawi is said to be an agrobased economy so akamati agrobased economy zikutanthauza chimodzimodzi kuti tingoyerekeza kuti munthu akuti uyuyu ndi mfiti so ndiye kuti uyuyu ndi kapena ndi mfiti sangalozedwe chifukwa kuti iyeyo ndi amene ali mfiti yes sono kuli economy kudziko lapansi kuno imene akuitchula agrobased economy koma chaka china chilichonse agrobased economy ichi kumakhala anthu 20-30% alibe chakudya ndi chakudya chakenso sikuti tikafuna kuti anthu aja adye akudyesedwa m'maza- m'malawi muno nthawi zinake tinakagulapo chimanga mpaka ku brazil ndi kumati ah, sono agro based economy imene ndi Tina- anthu tinadyapo chimanga cha yero muno mmalawi exactly chinachokera ndi ku kenya Kenya, Yes, yes. yes.
so umanena kuti ah, sono agro based economy iyi chifukwa ngati muti mukuti economy ya dziko ilili yayima pa ulimi zikutanthauza kuti ulimi uja wayenera kuti uziyenda anthu adye komanso anthu akadya ulimi uja uyendetse chuma cha dziko mwina mukamvetsetsedwe kanga sine wa economy koma maganizidwe anga amakhala ngati amenewo sono kumaona kumati ah sono agrobased economy isikupanga vuto ndi chani so mwachidule ine ndinangoona kuti ah komatu vuto ukati agrobased economy eh sono investment yambiri ya agrobased economy ikupita kuti ikupita ku aip kapena imene tinayisintha poyamba tinkati starter pack ija andalaike nthawi ya muluzi inayambira ndi starter pack yes so ndikumaona kuti economy ija ndalama zambiri eh, mukupanga kupampa ndalama zambiri kumakwanisanso CAADP uja oti akamatiyang'ana akamapanga the countries that are able to contribute 10, over 10 percent of their agri, um, of budget national budget to agriculture ife timakhala kuti tikuthangira ma 15 kakumakwera uko eti komano munthu yemwe uja amene wapatsidwa ndalama uja kapena ndalama zambiri zalowa kuti zimthandize ndi munthu oti ikamafika malichi february because ine mayi anga ndi mulimi umapeza kuti chakudya tilibe tifunanso kuti konkuja kwachoka thandizo limemuchaikalire so ndimaona kuti ah, china chake apa sichikuyenda bwino munthu amene tikuona kuti ti- amene akuyenera kuti ayendetse economy akumadzathandizidwa koma akadzathandizidwa kenakonso njalanso ndi amene imampwetekanso kwambiri that's number two Malawi Agribiz Podcast. Number three, now which is linked to this one, what used to bother me kwambiri is

Now I was like, we've got a lake that is running from this end kukafika mpakana Nsanje from Karonga kukafika mpaka ku Chikwawa kumunsi uku But the biggest agriculture production that you see along the lake ukaona kuti ndi mizimbe yeah even when you're flying on top ukamati mukupanga land kuti let's say adzera ngati chakumadzi uko umaona kuti the biggest agriculture production that is happening there bwana ndi mizimbe kenako here and there upeza kuti timipunga koma ukayang'ana mbali inayi kumapeza kuti it's super dry zimasiyana be mwina tikamayenda kuti maiko anzathuwa tikati tikamatera pompa pa zambia apa or tikapita ku south africa uchoti ukamayenda uona ndithu zima circle za green uchita kuona kuti apatu pakuchitika mega production koma kuti uyang'ane there isn't any nearest body of water kuti munthu akutenga koma as it means people are getting water underground now That used to hit me quite a lot kuti okay so we are this country that has got a huge body of water komano sitikugwiritsa ntchito. I was like who is to blame? Should we blame it on the government but or we should blame it on the people?
Malawi Agribiz Podcast.
Government abwana mukaliyang'ana sindikuwayikira kumbuyo ndipo sindikayikire kumbuyo koma ukaliyang'ana government abwana it's very abstract sungaigwiretu so sindinganene kuti ayi vuto ndi boma koma boma simu- simungaligwire kuti munganene kuti boma ndili ndilili Because- lili apa ayi simungaligwire bwana even kuti mupite ku state house kuja kuti ndikufuna boma wina akadzanena kuti ndikufuna boma or tikufuna kuti boma libwere pano abwera ndi munthu and munthu uja akabwera akakuuzani kuti chani ndikauza bwana uyuso ndikauza bwana uyuso ndikauza anthu bwana amaganiza kuti boma ndi president ayi bwana so this is where now i said i think we needed to think differently because ukayiyang'ana ngati economy ngati ya america ichi ukadzayiyang'ana ukabwera mumbuyo mwake history muja ukayiyang'ana bwinobwino anthu amene anaipanga tick it was the, the, the boma just created a conducive environment but for that conducive environment abwana to come it meant kuti there were people that were pushing for it Nthawi zambiri ndimakonda kunena ichi kungoti anthu nthawi zinake samagwirizana nazo kulibe lamulo la ulere kapena Okay. kulibe policy ya ulere and wina wake abwana asazatinamize kuti ah, iyayi ah, malamulo tikukhazikitsawa ndoti akuyenera akomere amalawi the question is ngati mufuna kuti lamulo likomere amalawi kodi ndi amalawi angati amene akutenga nawo mbali pa lamulo Palamulo limeneli limenelo. cha yeah lamulo likomere achinyamata Yeah. how many young people are pushing kuti lamulo lija litheke chifukwa ngati achinyamata aja they are outside wina wake amene ali ndi interest ndi achinyamata aja ndi amene atapange lamulo lija so this is what happens and this is something that uh, nthawi zambiri anthu timapanga miss so tikayiyang'ana for instance uh, let's say tikang'ana zinthu ngati agriculture kaya ndi export if we malawians are not going to take a key role and a key part and more importantly fund kuti lamulo lija likhazikisidwe what is going to happen is someone else is going to fund it ndiye amene atalipange fund lamulo lija ndi amene afuna apange benefit kwambiri and this is why uh, now not oh okay I think I need to jump into this because if I jump into this then uzikapanga influence from within this is where titati panopo monga panopo tili pa level imene achinyamata nthawi zambi- achinyamata ambiri talowa ngati mulimi tilipo ambiri tiyamba kumva kuwawa tiyamba kuona zimene alimi akumudzi aja amakumana nazo akamanena kuti irrigation siyophweka irrigation siyotani tikhalapo ambiri tikhalapo tikakhalapo ambiri Zimene zizachitika bwana, kaya ndi za ku export ndi za chani, tizapita ndikuwaitana a minister a trade aja kuwauza kuti khalani apa, agriculture khalani apa, makosana eh si mmesa mufuna kuti tikuvotereninso eh sono lamulo loti ife ilili ife Situ- sitigwirizana.
sitigwirizana nalo so this is where now as a country muzaona kuti chifukwa chake ndi loti lamulo silaulere chifukwa kuti muzapange summon anthu aja muzabwera you are going to spend the money you are going to bring the people you are also going to be the people that says if the government says mwakuti mwakuti kana kuti mwati ku ministry of justice are the ones that are funding this yes review tikapangira ku salima yes okay it shouldn't be funded by undp it's going to be fu- funded by young farmers in malawi ife ndamene tilipange because the ndizotheka zimenezozo ndizotheka bwana because the moment you are going to say kuti tikufuna kuti lamulo ilili kuti tikapange review kapena tikapange chani ikapanga ndi usaid its the interest of usaid that are going to be there It's the interest of the UNDP. So that was number three.
Malawi Agribiz Podcast. Number four, this is when I was asking myself, komanso realization that I was coming because I've seen it. Abwana ntchito ingakome bwanji? Mm-hmm. Ntchito ingakome bwanji? Kaya ndi ku reserve bank kaya ndi kuti kaya ndi kuti. And this what happens. Ntchito abwana imakuposa mphamvu imakupatsa mtendere imakupatsa command mhm. koma ikakupatsa command ntchito ija ndi yachipongwe chifukwa ili ndi contract period imafika po nthawi ina yake ndithu sono akangonena kuti abwana contract ndi ya two years after two years contract ija ikangotha ntchito ija it strips off your power you become an ordinary person chifukwa anthu amatha kubwera ndayenayo eh pakampani apapa i was the manager chanichani i want to meet the manager ndi even messenger amangoyankha kuti but the manager is busy no but i was the manager here kuti that was your book an appointment book an appointment that was your time so ndinaziona kuti ntchito ingakome bwanji bwana imatha this is why mukazandiona pa masamba anga a mchezo nthawi zambiri ndimakonda kukamba za retirement where i say i think nkhani ya retirement ku Malawi kunoko tisamayiyankhule tikazafika zaka 60 this is why this country is not developing because we have put the people that feel that it's okay and then I had a certain young person mu podcast imeneyi mm. anazanenaponso chimodzimodzi kuti mwina ifeyo generation yathuyi tisinthe kaganizidwe konena kuti ndidzamba ulimi ndikapanga retire aa bwana akuti wina aliyense kuno ku Malawi ati makolo athu aliyense makolo athu onse amene ankagwira ntchito akuti amayamba ulimi wa serious akamaliza kugwira ntchito amakhala kuti atopa nthawi imeneyoyo akuti tisinthe kaganizidwe ndi mistake chifukwa ulimi tikafuna tiutenge ngati business business abwana ma result ake ndi atatu one you can win two you can lose three you can learn and nthawi zambiri win simakhala koyambirira pamazabwera kaye lose pamadzabwera learn after learning ndiye pamadzabwera winning sono uli kale 60 ndiye kuyamba ulimi uja first 5 years ungogwa ndi BP ukuluza mwanena ndimene zimakhalira ndiye akafa kutuluka ndi magazi nthawi zambiri mmuzi timati bwa Awalodza. akhoma ndi hamala Futi abwera ndi ndalama. Eh, munthu wangoyamba wangokhoma nyumba wangokhala kuti azapume kumuzi kuno nkhani si imeneyoyo Ndimakonda kwambiri kucheza izizi ndi mlamu wanga Chakupe Kisewe. Timanena kuti nthawi zambiri anthu akafa kumuzi kuja timalakwitsa chifukwa ife timanena kuti akhoma apanga ndi hamala. Nkhani si imeneyo abwana, zija ndanena kale zija za contract za power. Munthu yuyu anali mu ofesi, mu ofesi mwake amangoyitanitsa kuti I want some tea please, Yes. amabwera I need a zitheka kuchigayo galimoto ya kampani kupita kuchigayo ndithu suddenly abwana anatenga ndalama zake za pension munthu amene uja anaweta nkhumba kenako kwabwera chigodola chonse chasesa muganiza kuti munthu amene uja apanga bwa
mukumverayi ndi malawi agribusiness podcast timadziwa uh, media industry in malawi si yolipira kwenikweni ngati imene amapangira maiko anzathu mm. mwina tinene kuti ndi chifukwa imene chinakupangiza kuti uganize kuyamba ulimi mwina s- s- ka covid sikamakhala chifukwa ndikufunsa funso ili ambiri mwa achinyamata amene akuyamba ulimi akumakhala kuti mwina they are frustrated mwina abwera ku college achoka ku university ali ndi madigiri mwinanso anakhoza bwino koma ntchito sikutani sikupezeka ndiye mpamene akuganiza kuti ah ndiyesere ulimi what frustrated you kuti mupite ku ulimi my lifestyle so it was my lifestyle so mwandiona kagalimoto kamene ndabwera nako panjapa Eh, ndikahajere. ka- ka business. Eh, ah, so, bwana kagalimoto kamene kaka anandipasa ndi mchemwali wanga Amina Um, amene ali eh, mkazi wake achopokiseyo mulamu wanga ndantchula uja Yes, yes. so ndamene anandipasa galimoto koma before kagalimoto akaka bwana ineyo eh, nali mmodzi mu Lilongwe munomo sikuti ndikuvipanga chani koma amene nthawi imene anali ndi tima BMW 1 series tija Machine.
timawerenga kuti o aujawo ali nayo eh, adokotala ena ake awo bs then panali mwenye ena ake anaipanga koti ndi gold kunjaku inali ndi maequalizer kumbuyo eh, kenako inazabwera KK 6131 Nkhotakota bambo yes i was one of those that had that car and uh, Ah, galimoto ija ndimakumbukira kuti itazasokonekera nthawi inake ndimachokera ku Blantyre kuzera nseu wa M5 uja itazasokonekera ndinayesera kuikhonza inazavuta kenako ndinaigulisa nditaigulisa kenako ndinazakagula anaconda Yes. and i was also among the first people that had anaconda nditangozaiona ah, inalowa ndithu timakobiri tambiri ndimakumbukira nthawi imeneyo timakobiri ndithu tandi inalowa anaconda ija anaconda ija bwana inayenda ah, one year ndi miyezi ingapo nthawi inake galimoto ija ndinaipanga paki madzulo mamawa kukacha kuliza galimoto sizatheka

amene anthu amamuona kuti akuyendera galimoto zotentha muno m'Malawi kumachita kuwerenga kuti mu Lilongwe eh, galimoto izozo zilimo zitatu eh, wina mmodzi mwa iwo ndikanyamata kena kakatali koma to the, vi the vibe was there yeah. the hype was there anthu amatamandira ndithu yes, yes.
o ndikakopanga machine kungopanga pake anthu ojambula zinthu zambirimbiri eh,
then i said i don't have and i said The fact that I'm trying to fix this car yaonongekayi, it only tells me to say, I think I'm owning something that I'm not supposed to own at this level. You are trying to please the community. Yes, because had it been that I had the capacity, galimoto iyi yandivuta kwa kanthawi, ndikanapanga chani, ndikanangoti galimoto iyi out, tabweresani galimoto ina. if you had money if i had money koma the fact that i'm trying to fix this car ichi chikubwera kuchoka ku Mangalande kuyesera kulumikiza Sichikutheka. sichikutheka kutenga china ku Joni kubweresa sichikutheka mutu penapake apo ah, okay fine ndiye poti tapanga choncho tiye ndidikire ndisakesake kaye ndalama after two three weeks kusakasaka ndalama olo mwezi mwezi ukatha kulandira ndalama kukagula spare part ina kuikako what it simply means is i was owning something that i wasn't ready to own at that particular because if time. you were ready it was just a phone call kwa manufacture galimotoyo mm. we need spare part yakuti yakuti mm. olo iyayi kungoyitenga ndalapo ti galimoto isiyeni ikhale mgaraji tigule ina so then nazanoti oh i think ineyo i'm doing zinthu zoti sindiredi then i began asking myself what is it that i can do so all those thoughts of me and forex me lake malawi mm -hmm. me the fresh water Mamulo, the fresh water and the like i said let me venture into farming But from the beginning, this is what I told myself. I'm going there. I shouldn't think that the success is going to be overnight. mukumverayi ndi Malawi Agribusiness podcast tipite ku ulimi tsopano the actual farming unayamba ndi ulimi wa ziweto kapena mbewu ndi how was the experience the, your first growing season Yeah, so zimene zinachitika zoti uh, kagalimoto chati takagulisa takapanga dispose of then i said okay uh, now let me venture into farming so malo napeza kusalima and timakumbukira kuti eh, nachezapo ndi anthu osiyanasiyana ndiyo tikandiuza kuti amwene ukagule malo kutali kwambiri ndi anthu so nakapezadi malo kutali ndikuchire kwambiri kutali so i bought uh, malo there tagula malo aja so ndiye ndayamba kuganiza kuti kuti apapa ndipangepo chani ndimaganiza chali mkati covid inazapanga hit Tisha. Eh, so inavuta ndiye inapanga slow down zinthu but anyway by and by i said something needs to start so it started so poyambirira uh, ndinakhange ndage- ndamba- ndayamba in reverse so ndinakasaka kaye timaphunziro pang'ono ta ulimi so sanali maphunziro like in a formal class but it was me scouting ndi ndinapita kwa akulu ena ake ngati atimati apapasani ku nrc kwafunsa kuti ulimi wa mbuzi umayenda bwanji? mmayendesa bwanji Eh, zimenezi ndiye amandifotokozera. did you pay something Uh, yes I, ta- I did i paid okay uh, i paid ndithu ndalama chifukwa anandichaja kuti amwene konzatase kuti tipange timapanga motera motera motera na I was like okay fine kena ndinanyamukaso napita kwa frank washoni nakonso kukaphunzira kuti ah, ulimi wa nthochi amatani so napita kumene kujako oh, he took me around and what not pamenepo ndisanayambe china chilichonse ndiye ndinazaona kuti oh okay fine so kenako ndimene ndinazaona kuti okay i think ndiyambe kudzala kaye mitengo yoti mbuzi zanga zizadya that was the thinking that i had so tinayamba kudzala mitengo ya gliricidia so tayamba kudzala one of the guys amene amandithandiza kuti, ah bwana mitengo ija ndiye yayambatu koma mbuzi, ah tikanayambapotu so that time the economy had slowed down because of covid i don't have money kuti ndikagule mbuzi and trying kumawera pita pa internet kumaona mitengo ya mbuzi I was like definitely I can't, I can't afford to buy uh, mbuzi ambiri at, at, at, at a go kena container kena kuganiza ndati you know what I shouldn't think that I should start with 20 goats or 10 goats let me near literally start with a goat ndimakumbuka kuti nali ndalama it was about 25000 so I called the guy wakusalima namzata mwene tandisakire ni mbuzi ndi anayisaka mbuzi ichi ndati okay so mbuziyo zimene zingapange Aaa mukaisiye nangomangiratu chani namanga khola koma khola lake nangomanga la mawaya nangoika waya kunja takaiponyeni mmenemomo muisamalire muipatse zakudya ndiye mukamvanso wina ake kuti wina ake akugulisa mbuzi mundiuze mundiuze so ah tamva kuti wina ake ali ndi mbuzi basi ndati okay pitani mukaione ndi yabwino eh basi tengani kasiyeni

my relation or someone else needs a help or even myself that I just need to spoil myself, I'm going to get that money and then I'm going to do what? I'm going to spend it. So I said, let me spend the money before uh, before I even ate it. So ndimadziwa kuti kantchito ndikugwiraka ndalama mwakuti mwakuti so akangondiuza makosana cho kwapezeka mbuzi katengeni yeah, ndimangopita kwa munthu wina wake ase tandibereke ndalama ndikupasa so i had anthu kuti ah, tawagwirira ntchito azandipasa ndalama andipasa akapanganso mbuzi inaso yapezeka

sakani mbuzi eh sakani mbuzi ah tinakangana inu tangana iya mbuzi simukangana za serious so that's what happened one got at a time what i got kena kona zono to oh uyu mchero wamba kuteka kola lija timbuzi ndi tutachuluka mumene mucha nati ah apa uzeleka pange nthochi ndi nakagula nthochi kwa washo ndi masakasi natenga nthochi kadzala ko kumuda kucha ah zende zikuyenda mwene kena konda sakasaka yani ndasakasaka nkhuku

mmene timabwera pano timakambirana mwina ndimamva mlandu woti Eh, ndipo kuti mbuzi- mbuzi zanu kuno Eh, ndifuna so- ndalama eh, zanga ndifuna ndalama zanga, Yeah, mbuzi ndibwera zanga. weekend kuti Eh, iya ayi, tumizani ndalama eh, mlandu tumizani. usanauone Eh, so that's what hap- that's what used to happen now kunazapezeka kuti kunkhumba kuli demand yakuti uku kuli demand yakuti uku kuli demand yakuti then ndiyeso plus ntchitoyi ndezinazo kuti njira zabwana zachuluka ndiye inakhala ngati graph ija inakwera kwambiri ndiye nthawi zambiri graph ikakwera kwambiri imazalozaso pansi ndiye inazapezeka kuti inazaloza pansi because of some of the challenges that i had mukumverayi ndi malawi agribiz podcast Uh, so the first challenge for instance was kuti i bought a boar pig imene inapezeka kuti inafafaniza all the progress that we had kunkhumba So kufafaniza in the sense that kuti inali ndi matenda enaake that are, are caused by the parvovirus so they're passed on to female pigs Aha. ndiye zimangobereka ana akufa aja njani njani njani so after finding out mmene alangizi anatiuza kuti amwene apapa ah, ukuku forget tichoseko china chilichonse china kumene. chonse muchotse mukachotsa museseko mukasesako disinfect the khola yes ndiye musiyeko komweko for six months or thereabout mukumverayi ndi malawi agribiz podcast number two ndimakumbuka kuti ndinachokapo ndinali ku zimbabwe ndikantchito kanga koyendayendaka so i was there for almost almost a month i think when i was in zimbabwe uku makosana oti azisamalira nkhuku samasamalira nkhuku so i had mikolongo yambiri and uh, i used to post them pa facebook kwambiri to the black army so inazapezeka kuti the reports that i was getting from the army wasn't kuti they're being triumph koma ndoti they're dying so Eh, ndiye zoti lero zafako 5 mawa 7 4 3 ine ah, what is happening uh, then eh, nazazindikira zinthuzo patsogolo mmene ndazamba kuona nditazabwera when i was observing kuti nkhuku izitu munkatentha kwambiri mkhola muja chifukwa kunatentha Ventilation, kwambiri. yeah. Ventilation was poor and it wasn't just the ventilation koma kuti nkhuku anyamata aja akangosiyamo madzi ndi chakudya mamawa iwo ndoti ali busy ali kupanga kupanga zinthu zina so nkhuku zija it was poor nutrition no water and the like and the conditions weren't good kunali kufamu kuti bwezi akumazitulutsa kuti zikhoza kumayenda but they didn't do that so i paid dear for that bananas abwana nthochi kunali nthochi mukapita Zambara m'mwezo muona kuti ayi nthochi ndithu zikukula bwana no fertilizer nothing koma chimene chinachitika nchoti organic yes timadalira pampu so tikudalira pampu inazapezeka kuti human power pampu ija siikugwira ntchito kwambiri ma breakdown achuluka nthochi zija bwana zinapezeka kuti zamba ku- zamba kuuma uh, the only part imene inazapezeka kuti yalimba inali ngati part ya mbuzi so mbuzi zinali zoti mbuzi zikupanga multiply zikupanga multiply nkhuku sizinayende nkhumba alangiza kuti six months off Yes. Ah, ku, ku, ku, ku banana madzi so Yes. ndiye kuti chimene chilipo ndi mbuzi basi so kenako sono ndi mmene sono mumtima mwanga ndinayamba kuganiza kuti okay Daud ulimi uwu

you have to expect you're going to fail yes you're going to pass. masapo kumeneko masapo kumeneko so komana at the end of the day tose timazangosangala kuti munthu wanyamuka ndi degree Yes. so this needed to be my college this needed to be my university that so it said i'm going to teach you a lesson so what i did was me accepting it quicker because uh, failure to accept would have been i'm quitting this ndikanena kuti Aaa amwene bwanji kandalama kanga kamene ndikulandiraka ndizikanjoya but now for me it was lessons and I'll tell you how then I began transitioning because the first thing that I said was I need to drill a borehole at this farm okay so ndinayamba kusungira ndalama then ndinakakumba maboho awiri kungowakumba kandalama kamene kanalipo kanathera kati kanathera pompaja then ndimakumbukira kuti water level itapezeka kuti yayamba kuvuta kwambiri and nkhumbazo sizinachoketu so completely koma ndili ndi mbuzi ndili ndi nkhuku ndiye kumapezeka kuti every weekend i have to go ku farm ndi kagalimoto kaja ndikatunge madzi matunga madzi kwina kwake ndikasiye pena pake kuti ndiwasiyire anthu awa for one week ndiye kuti mbuzi nkhumba nkhuku zimwa but at all cost i need to go ku farm because ndikangolephera ndiye kuti kuvutika madzi kukhala water phone stress. farming ndiye kuti mwinanso azinama zina sakuchita zimene akuyenera kuchita yes so ndinapanga boho kenako ndimakumbuka kuti i applied for financing kujani ku standard bank after i went ku NEEF ndiye ma conditions amene amandiuza yeah you have to do this within 12 months then ine ndekha ndimaona kuti with the type of farming that i'm doing in 12 months sindingakwanitse kupereka ndalama so i dropped NEEF but eventually i ended up at standard bank So a Standard Bank, submitted business plan, and thanks to the people that supported me, put it together kenako anabwera nda a Standard Bank anati okay, we can finance you. So which they did. Ndapeza kuti ndaika masola kumene kujako ndaika mapampu madzi abwera nthawi imene nthawi imene wapatsidwa inali kuti ikonomi yathu yatsika kale ndiye kuti yatsika value ya ndalama imene Yatsika. munapanga project kuti ineyo ndifuna ndalama iyi ndiye kuti yatsikanso yatsika imeneyo yatsika completely so i said okay well and good madzi aja anangobwera kufika pa matanki ndinangonena kuti okay thanks at least madziwa ndiye kuti ndili nawo at least i've got water let me get worried about other things now kunkhumba what i did was i said i need to learn so i said can i make use of my travel which i feel like many of us need to do it and i normally say this kuti nthawi zambiri amalawi timayenda kwambiri including anthu amene ali mboma Anthu timagona mumahotelo apamwamba kwambiri, timakaona mafamu apamwamba kwambiri but the question is why don't we come back and then implement that? I don't know why but I said can I make use of this? So I said every time I travel I'll be visiting farms. So ndimati akanditumiza ku Zimbabwe mwina wantchito ikakhala ntchito ndikakhalako 2 3 weeks ndimadziwa zoti weekend ndiye kuti ndikakamira anthu akuofesi kuja akandionetse Andipeze- andipezere famu ndikayenda So, ndikapita kumene kuja ndikaona famu ndikapita ku Zambia kuja ngati kwa china Namwala kuja ndikamva za ng'ombe then i could be I, I was, and i was asking everyone ah, ngati munthu akumuuza eni ng'ombe yooneka bwino choncho what is happening ndiye ndinafunsa mmene amasamalirira ndipezanso mpata ah daud okay if that's the case we need to stop by mazabuka there is this guy amene ali ndi famu chanchani ukangoiona then stop by so when i'm there i'm inquisitive asking question kodi ichi mumapanga bwanji so ndimakumbukira like kuti kumene ndinambophunzira kwambiri za nkhumba it was from dr onganaye ena ake aku zimbabwe ndi anandiuza kuti daudi ulimi wa nkhumba ngati ufuna kupindulire timaupanga chonchi this is the planning ndi anandipasa plan yake uwerengere kuti kodi ufuna ukhale ndi nkhumba zingati zazikazi on average zizikupasa ana angati ukhale ndi feed yokwanira nkhumba zijazo within 5 months ugulise koma ukamagulisa uze kuti ndoti zinapo zikubwera zinapo zikubwera zinapo zikubwera upindula so he gave me those basics napita ku zambia mazabuka there was a guy that i call jimmy he also taught me za, za nkhumba ntazabwera kunoko there was a time that ulunji mezuwa invited me kuti ndikapange tika, anapanga training yes i remember yes I made uh, animal food nutrition uh, Nani, Miss, uh, Miss Tendai, Tendai Lungu. So she just fascinated me the way she was training people. And I, okay, so now it reminded me zimene nankhwanda apasani koyambirira kukamba za mbuzi imene andiuza kuti doubt gaga si chakudya cha ziweto because nkhumba zoyambirira ndimadyesa gaga Eh. nde anandiuza zoti gaga sichakudya cha ziweto sichakudya chimenecho ndi kuti ah, ah, gaga so I, i said okay tendai i called tendai makumbukira nthawi imeneyo i said tendai i want you to train me on how to make feed and makumbukira kuti I, I, i did the training with a friend but i paid tendai so tendai trained me and it was three days so i said i'm going to get money train me so anandipanga training for three days feed ya nkumba timapanga chonchi then i sat down and i said okay now that i've gotten this training what do i do then luckily mu company lya zakudyamo mnaliso ka element ka gaga so i said let me start buying gaga so as a madman ndilibe nkhumba kumunda but then i took one of the guys from the farm ndinakamusiya ku mayani ku dedza ndinamupangira nyumba ya rent kumene kujako ndikumamutumizira ndalama whether ndalama zina amandidyerako or not i said i will not care but what i need is i need gaga so ndinamuuza amwene chipi eh, khalani kumene koko muzindiuza kuti gaga nde ndinambogula matumba aja bwana mpaka anakwana matumba about 400 ndi ndinapanga organize transport inanyamula kukasiya kumunda number two kenako i told my sister amalima chimanga cha dzuwa ku dwangwa uh, ndamuuza zoti mukamalima tendimire limodzi habwanji ndandifunako chimanga ne eh ndalama kufunika kuti kuti nambotumiza ndalama kutumiza ndalama kutumiza ndalama kutumiza ndalama ndatumiza ndalama atakolola chimanga chija anandiuza amwene eh zatengeniponi chanu mufuna matumba angati nakapira amene kapira uh -huh. anandipasa matumba aja mkatikati mwa muja ndikupanga zimene zija nafufuza kwa mkulu wina kuti amwene ndikufuna amene angatipase mpendadzuwa nde anandiuza kuti a musadandaule alipo ena ake ku mchinji amwene ena ake Daudi Gerard anandipasa nambala awo atandipasa nambala awo anandibweresera mwina cha one tonne ndinanyamula one tonne ija ndikusunga kenako pali mwenye wina wake akumayenga mafuta kuchani ku area area area 6 nawonso nazawauza amwene eh, ndifunako za mteza so ndinazapezeka kuti ine bwana ndi- mwasonkhanisa ma resource onse Onse. opangira chakudya yes kenako I said now I need to start farming kenako ndimene ndiri chakumapetopeto ndinapita kwa akulu ena kuti sono ndikagule nkhumba so akulu aja anandiuza kuti eh kuno amwene ndi nkhumba iyi demand is high mpereke ndalama koma ndoti ine ndikupasani after three months then I have no problem ndekha ndinadziwa ndoti o awa chimene akundigulisa sakundigulisa ana ankhumba akundigulisa bere la nkhumba limeneyonso sakuuza zoti zitheka kapena sizitheka but inene kesi ine nditani ndipereka ndrama ndinatenga ndrama ndawapatsa then abwana ndi mmene sono ndinapeza kuti ndalowa pa ulimi uja Malawi Agribusiness Podcast. sono ulimi uja panopo ndi ndi sono mapepala ake kuti ngati ankhumba akuchani ndikudziwa kuti nkhumba je ndikamadyesa pa one week ikuyenera kuti ikhale ma kgs angati kuti pa two weeks ikhale ma kgs angati and anyamata akufamu amadziwa bwinobwino kuti every friday ndimayeza nkhumba so nkhumba ija ndikapeza kuti sikuchita bwino so ndimafufuza what is the problem because ndikudziwa kuti every week kodi nkhumba imene ili x old in terms of age ikuyenera kuti- ikuyenera ilemera kangati Ilemera- ikuyenera idye fidi yochuluka bwanji Yes. madzi ochuluka bwanji Yes, because of all the lessons that I get. But if you check here, the investment that has gone here, It's a lot. it's a lot. Malawi Agribusiness Podcast. paul gondwe a farmer Yes. i hope you know him Yes, I do.
analemba pa pa facebook kunena kuti amene mukufuna ndikuphunzitseni chakuti kaya mwandimbira foni mufuna mufunse zoti uh, chimanga mmadzala bwanji there is a fee amene mufuna kudziwa kuti kodi uh, chakuti timapanga bwanji kulima there is a small fee Yeah. koma achinyamata anahauka kwambiri Yeah. now mmene wakhala ukufotokoza Daudi chifukwa chake ndimakufunsa kuti did you pay for that you were able to pay for maphunziro Yeah. pa ulimi wako. Yeah. For me, I had to pay for that knowledge because I knew kuti for a person to give me that particular knowledge, they lost something. And what they lost could also be monetary. Ngati mulimi abwana akunena kuti ngati mufuna kuti ndikuphunzitseni or ndikutengereni kumunda kwanga kuti mukaoneko koma kuti zimene zichitike mulipire 10000 or 15000 what abwana you're trying to do is he is not even making any profit from you but he is simply selling you a lesson that he learned because kuti iye uja adziwe kuti masamalidwe a nkhumba zimene ndafotokoza apa kuti ndiziwe masamalidwe a nkhumba kuti nkhumba timasamala motere motere motere motere et it is the nkhumba zimene ndinaluza zambiri zija Yes. what i did Yes.
so what a, sim what a person will simply be doing is it's more or less like for me angobwera kuzangondipepesa kuti pepani for the loss that you made there is also this saying that people always say to say if you think that education is expensive try ignorance because you're going to see kuti oh

chimene chinandipangisa or yandipangisa kwambiri kuti ulimi ndipitirize nawo to do what i'm doing mpaka lero abwana is because of the investment that i've done the moment you're going to get something cheaply abwana you don't invest any effort in it nde mwaona nyamata ambiri amene amatha kungonyamuka ah, ka- kungopita akandipatsa pa bandiro ka- akandipatsa zodesa akandipatsa tikadya nyama they don't invest anything because someone is buying what happens they go they come back nothing is happening into that because you're not investing anything the moment upon you begin to invest something you know how much you have lost Malawi Agribusiness Podcast. pamene timayamba ulimiwu panali zinthu zimene zinatipangisa kuti tiyambe ulimi pamene level imene tafika panopa tinayamba kukwanirisa zimene tinkalingalira ndinganene kuti ulendowu it's a lifelong journey okay mmene ukuyendera and uh, it's because kuti mmene ndaupangira structure ulimi wanga sunafikepo pamene ndikufuna kuti udzakhale but I'm happy kuti ndinayamba ndi pakanthawi so ndi ulimi oti sanga it's out of the pocket financing Yes. so ndi pang'ono pang'ono so ulimi wanga mmene ndinaupangira mukayiyang'ana business plan ya ulimi there is a document imene ndili nayo na bank Ulimi wanga ndinaugawa kuti uli patatu. Uli pa short term, uli pa medium term, uli pa long, long term. term. So short term ndapangapo ndithu zinthu zingapo. Uh, zina mmati kuzipanga kuzisiya so ulimi ngati wachina tomato uja wachina chani mazoti 3 months ndayamba kukolola yes.
then pena kona zanoti okay ndipange ulimi wa ziweto so ndimmene ndinayamba ulimi ngati wambuzi wachani uh, uh, cholinga chake nchoti ndidzati oh ukuku nthawi ina yake ndidzapindulako then pa ulimi wina umene ndimauganizira kuti time is going to come panopo zimatheka timanyamuka paka Hijet kaja uncomfortable as it is drive all the way kupita ku Salima tsiku limodzi lomwe ndikubwerako but i know in 10 or 15 years time i won't be able to do that

pushed me to say i think i need to invest money into mitengo so muja ndafotokozera ku farm ndoti panopo ku farm kuli mbuzi kuli nkhumba uh, nkhuku kuli nkhuku banana uh, kuli banana ndiye tadzala mitengo

both ya lokolo komanso ya chingerezi so uh, i said i have to do that because ndikadzala mango leroli mpakana ndidzamwalira bwana and there is going to be a time and i know that time is coming and the clever ones should really plant uh, trees now yoti even kudzakhala ndi mitengo ndithu munthu ya lokolo imeneija udzangokhala pansi magalimoto ndi amene adzabwera kukusatira chifukwatu amwene ukayenda mu lilongwe mmadyedwa mango nthawi yambiri. Ah, so nokha muzingodzifunsa kuti kodi nditakhala ndi mitengo ya lokolo ya mango ija ndikhale nayo imene ijayo 20 kapena 30 kapena 40 how much money am i going to be making and you and me can agree with each other here kuti tikakhala chinyamata chonchi timafuna ka sneaker ka jinsi kalamba kanyowani kachani ka t-shirt kachani koma bwana tikadzangofika cha mma sixty umu jinsi imodzi ija mukhoza kuvala one week the only thing that you would have to be using frequently is the hospital you would have to go kuchipatala ndikubwera go kuchipatala so and at that particular moment abwana what happens is zimene zimatipangisa kuti tizipeza ndalama ngati panopo tizisintha jeans sneaker and like ndi zinthu zoti sitingapange now we need something that can take care of us at that particular moment what is that so that's why i thought of ndidzale mitengo ya mango yambiri komanso ndidzale mitengo ya mibawa yambiri because umene tupitako ma hardwood azasowa it's only those that are going to have trees otutha kuzangokhala nthena kuziwa mtengo kuti ndilibe ndalama eh kodi tagwesani mitengo folo ndoti zatheka amenepo ka bill ka kuchipatala so abwana matabwa amene angatuluke pa mitengo folo ya mibawa si matabwa ochepa what it means is iwe ukhoza kudziwa kuti uh, my vehicle is serviced ah yes the vehicle is serviced Ah, okay fine ah take me to the hospital and someone is going to drive you sometimes what kills us is not necessarily ndi matenda but it's a stress of kodi mwamuimbirako foni

panopo because we had started again remember mm -hmm. so ndiri ndi magulu ngati ye atatu a nkhumba ndiri ndi zikulu zikulu zimene ndamene ndimakagulayo because they were costing really an arm and a leg because ndinagula isanayambe kwacha kusokonekera imodzi ndimagula 600000 kwacha nkhumba imodzi 600000 nkhumba imodzi yes, nkhumba imodzi and then zinazo ndinagula mapiglets ndimagula 180000 kwacha like actually i laugh when i see

ndoti tinganene kuti zapanga conceive zimenezo zilipo like 11 then ndiri ndi another lot zilipo 5 zimene tipangisaso mate ndingoti mwezi wa mawa then kuli zina zimene zabadwa kumene ngati ma piglets so the plan really if i look at it ndoti chaka chino chikamatha chikamatha tikamafika mu december All things being equal we will be having hundreds and hundreds of pigs Malawi Agribusiness Podcast. nkhuku ziliko zochuluka bwanji pano nkhuku kulibe kuzambiri kwambiri so this is what i did nkhuku ndimasunga masaso Okay. so kusunga masaso aja because of masaso plus mikolongwe because of the way they did i said let me go 100 local Ah, so nice.
tinapanga local Pure local.
yes so kuli nkhuku chabe kuti tandiwo so kuli nkhuku kuli nkhunda kuli nkhuku tembo komanso kuli nkhanga so tikazipanga collectively the, all these they're into hundreds ndi ndi tochepa koma ndi zambiri Yes. yes so they're into into they're more than 100 or they could be going close to maybe to 200 there about koma ndizoti tinangopanga kuti ititi ukapita kumunda ukhoza kuti tagwirani ya M- modzichepetsa banana how many hectares how many acres so bananas what we have done was kuti poyambirira tinapanga malo akulu nde kenako tinazaona kuti kukula kwa malo siphindu Yes.
so ndinazachepesa and then i said let me do two hectares so tinapanga two hectares so that two hectares is what we've been managing entire mvula and uh, what i've done the investment that i've done is

Uh, timalobe nditochulukirapo because I've got close to more than, more than 100 hectares piece of land ya malo amene ndinagula farm so I know kuti we'll be expanding as we'll be expanding as I go alright pamene tikumaliza mm -hmm. uh, ndikhulupirira kuti ena mwa mafunso amene mwina achinyamata akhala atafuna atamva because sinanga pa facebook paja mumangolemba motha kutha choncho yeah. ndiye zoti ya lero simuthatha kufotokoza ngeni imene okay. um, achinyamata kuno ku malawi timayamba ulimi tikakhala zoti pena pake sizikuyenda ntchito sikupezeka makolo afika poti atopa nafe pakhomo paja amadzayankhula mwina mwakomedza kuti ndineyo uthenga wanga uwo Chi- ah, ndipereka ngati chitsanzo its not a thing that we can joke here we had Edgar mm. uh, achinyamata ambiri ntchito zatha mm. uh, ena mpamene amayimba mafoni kuti amwene kuti mukuti ulimiwo mumalima bwanji mm. sonyeza kuti akuyamba ulimi pamene apanikizika how dangerous is it kuyamba ulimi pamene iweyo zinthu sizikuyenda ukuyamba ulimi because you are frustrated ukuyamba ulimi chifukwa kuti mwina umphawi ndikuopsa motani ndikuopsa kwambiri muja ndanena muja kuti kukapanga ulimi pali zinthu zitatu zimene munthu

izi zimalephereka o ndikamba pa ulimi wa mbuzi mbuzi zizibereka ana awiri awiri pachaka eya a pachaka ndi kuti four a mbuzi imabereka kawiri ndi kuti apa awiri awiri umapeza kuti wayamba kupanga budget ndiye budget ija umakalowa nayo ngongole ndiye ukalowa ngongole zimadzakuvuta chifukwa kuti muja ndanena kuti ulimi ndi business mbuzi One.
imadzabereka mwana wakufa yes ena upanga profit ena upanga loss kapena ena upanga gain so nthawi zina zake ukadzayamba business ena amayamba ndikuyambira pa profit koma ena amadzayamba ndikungoyambira pa loss ndiye ikachoka pa loss paja ndi mmene tsono mwina wake mwina kuti uyitembenuze loss ija kuti ikhale lesson so choopsa ndi chakuti ngati ukupanga zinthu zija zoti ufuna kuti zitheke zitheke pompo pompopompo nthawi zambiri abwana si zinthu zabwino zimatha kuchitika mavuto ndipo chonse timanyoza kuti ulimi guys asadzakunamizeni ulibe phindu yaye. mm.
komanso chachiwiri ndinena kuti ulimi ukafuna kupanga ulimi weniweni abwana ulimi is not cheap ulimi is expensive ichi ndicho anthu ambiri adziwe makamaka ife anthu ogwira ntchito nthawi zina timainjoya timatha kuwanena anthu tikamayenda ngati mmaderamu eh anthu akumudzi ndi ulesi osalima malo ambirimbiri osamathirira bwanji koma bwana kuti uthirire to get madzi from the source akafike pa mbewu abwana si ntchito ya masewera imeneyi. kuthirira panopo ndi mmene kwabwerera, mbewu zathu zamakonozi, ndi matenda achina mbozi ndi chani its very expensive so for me ine message imene ndinganene kwa achinyamata onse we have got the energy now we can easily uh, uh, manage the stress of not uh, producing of not working out something which is great can we start it now because we're not going to start and then succeed pompo pompo we're going to start fail

ndi chiyani chimene boma likanachita kuti achinyamata tikhale ndi kuthekera kuti tipange ulimi kwa okhawo amene akufuna kupanga ulimi ndi chiyani chimene chikanachitika One, for me, which I know it's very difficult, but I see that that could be happening. One is let's just depoliticize agriculture. tikangochotsa kundale ku agriculture kuku tiona kuti zinthu zambiri abwana ziyenda Ena akhoza kutsutsa, koma ine ndimanena kuti ndalama imene boma limatenga ndikulowesa ku AIP, itakhala ndalama ija boma ndikungotenga ndikuwapatsa alimi 100 or 200 mmalawi munomu, palibe amene angagone ndi njala because chimanga is going to be produced cheaply and chimanga is going to be available. Mwinanso nthawi zambiri tikudziwa kuti anthu ali ndi zofuna zawo and anthu amanena kuti kumalawi kuno komwera anthu sitinazolowere, kumalawi kuno, mwinanso anthu tikhoza kusiya kumanena kuti tizipangana malonda a chimanga, tizipangana malonda a ufa, because anthu ochepa they're going to produce akapanga produce azipanga ufa and ufa ujawo umene tizidya and izizi anthu ambiri akhoza kutsutsa akhoza kupanga makani ya ife timafuna chimanga tizikonola tokha koma njala ikativuta si tudya nsima ufa wa ku zambia amene uf- osadziwanso kuti anakonola bwanji kudziwa
so choyambirira kwa ineyo can we depoliticize agriculture and kuti tipange depoliticize agriculture ndizo ndakuuzani zija kuti lamulo lina lililonse abwana ndilogulitsa eti be it a policy be it a law ndilogulitsa what is happening now zimene zija ndizovuta kuti zichitike chifukwa chani alipo amene politicization ya agriculture ikumpindulira abwana eti aip ija eti yapanga mabilionaires omwe ayi kuno

koma they're going to go and block it in parliament and actually there will be other people that nthawi imeneyoyo adzakhala kuti ali kuboma azanena kuti tifuna kuti aip mwina ichoke aku opposition amene azanene mwaona sakukuganizirani kuti anthu amenewo and anthu aja suti amangoyankhula okha uja amene akupindula uja ndi amene amakawapeza aphungu awiri atatu kuti chibwana atochi Mhm, abwana eh.

Number two, I think if we are indeed saying that Malawi is an agro-based economy, can we be more deliberate in making sure that those that are into agriculture are supported? ndakuuzani kuti ndinakatenga loan ndinakatenga loan standard bank at a commercial rate it's not viable if i was doing 100% farming mwina panopo ndikupanga manage loan ija chifukwa kuti ndimagwira kwinaso ntchito kwanzathu kwinako tinamva kuti ikakhala ngati ngongole ya ulimi boma ndi amene amakhala guarantor Malawi Agribiz Podcasts. ndinapita kwa nzanga timati chimwemwe saile ku netherlands when i was in netherlands anandiuza kuti zimene upanga ku malawi kujaku ukati upanga kunoko i say everyone wakuboma would have been coming to you mwatchulapo achina za achina uh, paul gondwe Yes. alipo ambiri achina Urunji Mezuwa Mm, we have achina Clement.
achina clement amene alipo anthu ambiri amene akupanga ulimi mukafufuza anthu amene aja

and then understand what is it that this guy is doing because if you do you begin to uplift Paul Gondwe from the down there you know exactly bwana kuti ndrama zake za Paul Gondwe abale ake a Gondwe ndonda ku Mzimba mm -hmm. mkazi wake so mwina ndi Gondwe so ndi waku Ekwendeni ndi ndani ndalama akadyera momo but you can't be saying we're an agro based economy and then you have the minister and what does the minister do you're visiting farms that are owned by white people

kuti kodi uyu ulimi wake aupangira kuti kodi uyu akungopangadi ulimi wa pa facebook kapena akupangadi zoona and can the minister just make an effort or someone from agriculture ndikubwera a Daudi eh, taona kuti mukupanga zakuti zakuti muli ndi potential akuti akuti akuti what we're going to do tipanga second munthu wa ku agriculture kuti azibwera apapa komanso we also have

Am happy now with the direction that the current government has taken za apanga a minister ku labor zichi uh -huh. tatiyeni izi tipange izi komano zimene zichazo now it needs kuti pansipa they need to be made equally with an effort is eh, chifukwa tikanena kuti apo wa ku south africa asapezeke munomo mm -hmm. koma no kuti tikhale ndi apo wa quality mm -hmm. mwamuno mmalawi mm -hmm. what, what, what is it that we are doing yes. tikunena kuti pusapezeke chiponde chochoka ku zambia mm -hmm. tizipanga chiponde chathu muno mmalawi mm -hmm. kodi alimi amene akulima mtedza mm -hmm. are they supported mm -hmm. That's what the government now should do. And for me, even this where the government needed to have a proper transition plan, even zipaso zimene mina kumala kuno kulibe ngati mavozi. Tikuona anthu ngati achina Casey Farms and Rike mm-hmm. amapanga poso. Danny um, Ibrahim Chimpeni and uh, and the wife we do limodzi zati mbuzike. They're also doing apples in Kota Kota. There are many other people yes. that are doing. I think this way the government needed to do ngati munthu payekha akupanga izi andineni manena zimenezo bwana ngati munthu payekha bwana akukwanisa kuweta mbuzi kapena nkhumba for two three years abwana ameneja mukangomupanga boost kungoti pa wapita amene Wapita amene. ende opindula sekhayo ya ayi ndambiri alipo anthu ena ake kumalawi kuno ukapanga ulimi koma kwachawo samajira kuno kumalawi amanyamula Pamene kucha.
chawina wina zooneka kuti nthawi sili mbali yathu Chabwino. uh, tikumbuseni dzina lija ine dzina langa ndi daud uh, daud kaisi ine ndi john kisewe Mwafongo uh, tikumane next week Malawi Agribiz Podcast.